Anụ onye eze kpagori, ọkụkọ nwa mgbe ya ya anụ onye eze kpagori, nwa mgbe ya o. Ọkụkọ nwa mgbe ya o, anụ onye eze kpagori, ọkụkọ nwa mgbe ya ya anụ onye eze kpagori, nwa mgbe ya o. everyone unu bọkwalụ chi tata ọfụma ndị igbo kee ka unu mee n'ụbọchị tata ama m na unu larụrụ ọfụma ama m na unu bọrọ chi tata nke ọma nke ọma tata bụ afịa nkwọ nkwọ ọma nụ ndị nke m nkwọ tata malụ gị mma Nkwọ tata wetalụ gị mbuni enu. Nkwọ tata wetalụ gị mmepe ụzọ. Nkwọ taa wetalụ gị ihe akụ akụ na ife enwe enwe. Nkwọ taa wetalụ gị ogonogo ndụ na arụ isi ike. Tata bụ ụbọchị ikuku ọfọ m na-agọ n'isi onye ọbụna n'ụbọchị taa bụ ka ikuku ọma kusa onye ọbụna nke onye a na na-eme bụ nke dị mma ka o jisi ike ka ọ dịlị nwoke na nwaanyị mma n'ụbọchị taa ise unu agọgokwa ọjị ụtụtụ unu agọkwana ọjị e, ọjị ụtụtụ ọjị dịkwa mkpa rinne na ndụ onye igbo hmm? gift gift daalụ nne thank you so much ya gazielụ gị o oh. ọjị dị mkpa ọjị dị very very vital some people na-adị ajụ m kelu ka fa ga-esi wee chee ọjị ụfọdụ ndị na-awake up recently a ha na-ajụ m na fa amarọ ka fa ya-esi wee chee ọjị nee anya kịta kịta bụ to 9 ị fụ na anyanwụ ụtụtụ awago n'igwe ebe na ebe ị nọ na ị ga-afụ na anyanwụ ụtụtụ apụtago ị nwere ike na-awa ọjị gị mgbe anyanwụ ụtụtụ jiri wee pụta ọ dependịrị ka i si ka your day's activities dị ọ dependịrị ka your routine dị for the day onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ọkịja ka m nọ ebe ahụ ka i si anụ onu m anambra steeti 08186113606 ya dịrị gị mma ị nwere ike na-agọ ọjị ụtụtụ gị like now I'm uh, anyanwụ ụtụtụ ji awa n'igwe ọ dependịrị ihe ị na-eme n'ụbọsị ọ dị mkpa ọjị dị vital dịka onye igbo bifo ị na-eje ebe ọbụla ị na-eje n'ụbọsị bifo ị na-apụ ọlụ gị bifo ị na-apụ afịa gị bifo ị na-aga shọpụ gị ebe na ebe ị na-eje n'ụbọsị ọjị dị ezigbote mkpa ka ị gọọ ọfọ ụtụtụ bifo ị na-apụ ịpụta ụtụtụ ịsa arụ ịsasịa arụ gị ịpụta ụtụtụ ịkwọ aka gị kwọpụ aka ọla ihe m na-akụzi ya wụ some people na-asị m mụ melụ ha voice note mụ tichie ha how to do it ka esi agọ ọjị ụtụtụ ọ ya ka m ji wee pụta kịta sị ka m kọwaa ya nwa nkenke oge ịpụta ụtụtụ ịkwọ aka gị ịkwọsịa aka gị mgbe ahụ ị na-akwọ aka ị na-akwọpụ aka ọla aka ọla ka ị na-akwọpụ ihe ndị ị metụrụ aka ọ bụ na nlọ iji gaalịsị na nlọ ịkwọ aka gị kwọsịa aka iwere ose ọjị ose ọjị ekwesịrọ ka ọ na-akọ gị dịka onye igbo ose ọjị ekwesịrọ ka ọ na-akọ gị iwere ose ọjị a jụọ n'arụ gị ị nwere ike iji mkpụrụ ose ọjị naabọ ị nwere ike iji mkpụrụ ose ọjị four i were ya wee jụchasịa arụ gị ị na-ajụcha ị na-ekwu okwu ị na-ajụcha the ose ọjị ị na-ekwu okwu ị sị ya na ife niile bụ ọrụ akwụ ife niile bụ uchu ife niile bụ ihe nkodo ọbụla ihe niile bụ ihe ekwesịrọ na ị na-ajụchapụ ya n'arụ gị i were ose ọjị imesịa ya ije tụfuo ose ọjị a ebe mmadụ na-ama azọ ya ụkwụ ebe enwerọ onye ga-azọ ya ụkwụ ịtụfuo ya ose ọjị ọ bụ na gota dị around you ịtụnye ya na gota ọ bụ na ọfịa dị around you ịtụnye ya n'ime ọfịa imesịa i wee tụọ nzu nzu dị vital dịka m na-agwa bebigodu m nzu ahụ nzu dị very very vital nzu dị mkpa ịtụọ nzu dịka kịta nke a bụ ọkwa nzu m ịtụọ nzu ụtụtụ ịtụọlụ ana nzu ma ị nọ ọrụ oyibo ma ị nọ na vileji ebe ọ sọ gị nọlụ ọ bụrụ na inside your room ka ị nọ wee na-agọlụ mmụọ ndị gị na fa so ị nwee nzu ntụ a nzu ga ị nwere ike gwee ya egwe igwe ya egwe itinye ya n'obele mkpọ ọ na igweli ya egwe ọ bụrụ na ị nwerọ ọkwa nzu like this igwe ya egwe iwunye ya na waterproof white ịpụta ụtụtụ iwelu mgbanwe ịbịa zụcha ose ọjị a ịsago iru gị then ịsago ọnụ gị then ibute nzu gị anwa i wee bido ịtụlụ ana nzu iwelite nzu ahụ na ịkpọkue chukwu okike si ya bịa ma nzu ọ sọgodu ya bụ n'ime room gị dịka ndị nọlụ oyibo na-asị m melụ ha voi m melụ ha ka ha mata ka ha ga-esi na-atụ ya iwelite nzu otu anụwa ịkpọkuo chukwu okike si ya bịa tụọ nzu ị na-adrop nzu ahụ gradually nwayọ nwayọ ị na-adrop ya nwayọ nwayọ na ana be gị anwa ọ bụgo nọ n'ime room gị o nwerọ ife o me after you can clean it up iweta ya obere ị na-adrop ya chukwu okike bịa malụ nzu chi m bịa malụ nzu ịmalụ chi gị ịmalụ afa ya ịkpọọ nya afa ya ịmara afa afịa ma chi gị ọ bụrụ na ị marọ afa chi gị mana ịma afa ahịa ya ịkpọ ya afa ahịa ya ị sị chi gị onye dị ntu a ya bịa malụ nzu inye chi gị tụọ chi gị nzu agwago m gị na nkụzi m mgbe gara aga na nzu bụ usoro anyị si achọba mmụọ mmụọ ndị anyị na ha na-emekọ ihe ọ usoro anyị si achọba fa mma ịtụọ chi gị nzu ahụ ịkpọkuo ana be nna gị ma ị nọ abroad ma ị nọ n'ụlọ kpọkuo ana be nna gị kpọkuo ana ebe ahụ ị nọ ọ bụrụ na ị bụ somebody nọ abroad ị nọ Lagos ị nọ Ọnịcha ị nọ Abuja kpọkuo ana ana ahụ ị nọ n'ime ya that time that point in time kpọkuo ya ịmaa nya nzu ịkpọkuo alụsị be nna gị fa maa nya nzu ịkpọkuo mmụọ na-emelụ gị ife ịbụrụ onye otu mmiri kpọkuo ndị otu mmiri gị maa fa nzu ịbụrụ onye otu ọgbanje kpọkuo ụmụ ọgbanje maa fa nzu ịbụrụ onye otu ikuku otu ọkụ otu anị ịkpọkuo fa ịchọbasịa mmụọ ndị a niile mma ịtụọ fa nzu ịbịa tụsịa fa nzu mmụọ ndị dị ntu a fa anọlugo at alert na-ege gị ntị ha anọlugo mmụọ ndị ịkpọ onye nke ịkpọrọ ọ gbabata ịkpọ ndị ichie be nna gị ịkpọkuo fa ịkpọku ụmụ ọkpụ be nna gị ịmaba fa nzu ịtụba nzu ntu a kịta ị na-adrop the nzu gradually gradually ọ bụrụ na nzu inwe na nzu gị na egwerọ ya egwe like this na nzu inwere bụ nzu okpoko ya nzu ka dị n'okpoko na ọ ya bụ nzu ebe m nzu okpoko na ime akpa ọ bụ na nzu inwe bụ nzu dị n'okpoko na nzu gị na ọ dịrọ in a grinded form like this ịbụrụ nwoke you make use of this ọ bụ na ịbụ nwoke ọ bụ na ịbụ nwaanyị you make use of this dịka m bụ nwaanyị kịta ihe a kịta bụ nzu nwaanyị ọ bụ na nzu gị na egwerọ ya egwe you can use your nails ị na-akpọku mmụọ ndị dị ntu ị na-eme nzu a ntu a ị na-ayọsị ya ịkpọkuo ana be nna gị bịa mara nzu ịyọọ ya ịkpọkuo chi gị bịa mara nzu ịkpụọ ya ịkpọkuo ndị mmiri gị bịa mara nzu ịkpụọ ya ị na-use your nails ị na-adrop ya na ground ị na-ekwubi okwu ị na-adrop ya na ground ị na-ekwubi okwu ikwusịa ya ọ bụrụ na ịbụ nwoke yuzuo nke a ị ma na ime na nke nzu ibupụ nzu ibupụ nzu ntu a iwenyitezi ọjị iwenyite ọjị like this iwenyite ọjị like this now ọjị nke m ji now 1 2 3 4 o nwere 4 parts is a 4 part kola ọ dị ịnọ dịka onye ọdịnala m ga-advise gị ị na-azụ ọjị ị na-azụkarị ọjị nwere 4 part kola 3 part dịkwa mma ọjị ikenga ọjị ikenga gị ma ọ bụ na ọ bụ ịtọ ọ dị 3 part mana ọjị ikenga but ọ bụ na nke a m ji kịta ọ dị 4 nke a kịta dị 5 5 part kola dị ihe a then this one is 4 na iwenyite ọjị mgbe ahụ ịtụsịana nzu iwe were ọjị a tinye n'efere ị ga-achọta efere iji enye mmụọ gị na fa so ọjị ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ibunyite ọjị a kịta ibido gọbe ọfọ na ya ikwubibe okwu na ọjị a some people i nwere ike iweta ọjị a close to your mouth iweta ọjị a nso n'ọnụ gị ma ị nọ n'ọrụ oyibo ma ị nọ na village iweta ọjị a nso n'ọnụ gị ị na-ekwubi okwu n'ime ọjị a ị na-akpọku mmụọ ndị gị na fa so ha na ife ha ịchọ ka ha meelụ gị na ị na-achọ ịpụ afịa kịta na ị na-achọ ịga n'ebe ị na-azụ ahịa na ị na-achọ ịga n'ebe ị na-alụ ọlụ na ị na-achọ ịga n'ugbo gị ị na-achọ ịga na your farm ịgwaba mmụọ ndị gị na fa so okwu n'ime ọjị a ha meelu gị ihe dị ntu a ha meelu gị ihe dị ntu a na ị na-ayọ ihe dị otu a na ị na-ayọ ihe dị otu a agwa m gị na ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị si na ya agwa mmụọ okwu mgbe ahụ ịma na ịkpọkuona ndị ichie gị tụọna ha nzu ịchọba na ha ma onye ọbụla na alert na-ene gị ibido connect ba with them with this kola nut ibido na-ekwu okwu n'ime ọjị ga na-agwa fa na ife unu ga-emelu m ana m eje ahịa kịta achọ m ka m kpọsa achọ m ka m lee onye ọdịnala ị kwesịrọ ị na-akwa ya i- ife akwa ekwesịrọ ị na-eme na ndụ gị ma ịmalụ forces dị in you ịmara the power in you ịmalụ the energy dị n'ime gị na ihe ị na-eme attract na ihe ị na-represent ị gaghị anọ n'ihe akwa mgbe ahụ ị na-ekwu okwu a na-agwa fa with authority mmụọ na-ege gị ntị then sị fa na ife ị chọ ka ha melu gị ihe a na-abịa ịkpọba eleghị ele na shop gị na ịchọrọ ya ihe a shop gị na-adị ka ebe a gbara ụchụ na ịchọrọ ya nwa ọdịnala ada akwa akwa nwa ọdịnala ikwesịrị ịmarụ uju ihe uju a ga-eme gị ka ndị nọ gị n'akụkụ wee mara yes na ife ị na-eme n'ịmụ ihe ị na-eme ka ndị nọ gị n'akụkụ ghara ị na-akwa gị emu mgbe ị bidoro ị na-ekwu okwu n'ọjị a sị ha unu mere m ihe dị ntu a I'm going to my shop now ha zitere gị customer n'ugwu na this ọjị ụtụtụ you can do it even if, even if ị nọ na shop gị ị nwere ike ịgọ ọjị na shop gị depends on ebe shop gị dị na your privacy there ị ga-agọ ọjị gị ebe anwa mgbe ị na-ekwunye okwu n'ọjị ikwunyezie okwu n'ọjị agwabazie ha meelu gị nke ha meelu gị nke ha meelu gị ihe ọma na ihe ị na-ayọ ha bụ akụ na ụba ife ị na-ayọ ha bụ ego dịka ị na-apụ ha dupu gị dunata gị ha melielu gị ọnwụnwa dịka ihe ị ga na-ekwunye n'ọjị ka m na-agwa gị mkpa m nwere ike ọ gaghị abụ mkpa gị ihe na-akpa m aga abụ ihe na-akpa gị so mana ana m ebrief ya like ndị na-asị m kụzielu ha ka ị nwee ike chịkọta ya ibidozi ikwu okwu ijide ọjị ọ sọ gị debe ya n'ọnụ gị wee na-ekwu ọ sọ gị tinye ya n'efere i ji eche ọjị ha meelu gị ihe dị ntu a

ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị gọrọ ọfọ na ọjị ị gọsị ọfọ anwa ọ bụrụ na o nwere nwoke nọ by your side ibunye ya ọjị ọ waalụ gị ya as a woman ka m na-agwa gị ọ bụrụ na nwaanyị ka ị bụ na ị gọrọ ọfọ na ọjị ị gọsị ọjị ọ bụrụ na o nwere nwoke dịka ị na-agọ ọfọ maybe na nwoke bata ma ọ na dịka ị na-agọ ọfọ na gị na nwoke bi n'ụlọ na ị nụgo di ma ọ na nwoke nọ around you mgbe ị gọsịrị ọfọ ibunye ya ọjị ọ waalụ gị ọjị anwa mana ọfọ gị bụ ngị ga-agọ ọfọ gị maka ọ gị ma ihe ị na-ayọ mmụọ gị ọfọ gị bụ ngị ga-agọ ya ga-ekwu okwu n'ọjị gị gị nwa ma ihe ị na-atụ anya ya n'aka mmụọ ikwubi ekwusie inyezie nwoke ahụ sị ya ya waalụ gị gwa mmụọ gị na fa so na ikwusie na ka nwoke nọ gị n'akụkụ waa ibuli enye nwoke nọ gị n'akụkụ ọ waalụ gị ọjị ahụ ọ bụ na a waa this four part kola now ọ gbara ụzọ ịnọ awa anya efu ya ịwụsị ya ọ gbago ịnọ n'efele anwa iwelu aka oke gị ngịwa bụ onye gọrọ ọjị iwelu nke ị ga-atụpụrụ mmụọ gị na fa nọ tụịlị fa ọ bụ na ị bụ somebody maybe na i mere ihe chi na gị na ihe chi gị nọ that your sy- the symbol of your reincarnated spirit the symbol of your chi ọ bụ na gị na ya nọ n'ụlọ iwelu one part na ọjị anwa ị tụnyelụ ya iwelu nke ngị nwa ga-ata ata o nwee onye nọ gị n'akụkụ onye ahụ i nwe right inye onye ahụ ọjị o welu ị chịlịzie ọjị nke fọrọ afọ o nwere ike ịfọ ofu o nwere ike ịfọ ofu o nwere ike ịfọ ịbụọ depends on ọ bụ sọ gị wa dị ọjị o ka ọ bụ na mmadụ nọ gị n'akụkụ iwere a n'aka oke gị iwelu nke mmụọ tụpụrụ mmụọ n'ezi inye onye nọ gị n'akụkụ i mego ọjị ụtụtụ ị kpọkugo mmụọ ị gọgo ọjị ụtụtụ mmụọ ga-ege gị ntị melu gị ihe ahụ ị na-arịọ try ya ka ị na-agọ ọfọ ebe na ebe ị nọ na you can do it ị bịa gọsịa ọjị a na ị gọsịa n'ọjị the next thing to do is to give them drink like this is kai kai now this is adaogbe nke nde be anyị dị ihe a nke a na-esi na okija be anyị this is pure adaogbe ihe a m ji n'aka na i weta mmanya mgbe afụ i nyena fa ọjị ihe ndị the materials ị nidiri iji wee gọọ ọfọ ụtụtụ i weta mmanya ị gbapụta mmanya a na shot ị gbapụta mmanya a na shot ị gbara mmanya anụnwa isifado na ihe ahụ ị na-ayọ ha n'ọjị n'ọkwa ofu ihe ahụ ka ị na-ayọ ha na mmanya ofu okwu ahụ i kwuru n'ọjị n'ọkwa ihe ahụ ị nwere ike ị ma mbidozi n'isi gụsabalụ fa ị ma mbidozi n'isi gwaba ha ị gwachakwa ha ị gwakwa ha ọzọ ị gwachakwa ha ị gwakwa ha ọzọ ị gbapụtazie mmanya ahụ otu a i mee ka iko gị juo eju ị fụ na nke m ejuro eju now but ị tajuo ya o juo eju ọ bụrụ na o ju eju like this ị gwa mmụọ ndị gị na fa so sị na ọ ihe ahụ ị na-aga ịgwa fa n'ọjị ọkwa ofu ife ahụ ka ị na-agwa ha na mmanya ọfọ soro ibe ya lee ha mezuolu gị ife ọma ha butelu gị ego butelu gị ihe akụakụ na ihe enwenwe n'ihi na apụ na shop gị n'ihi na apụ n'ụlọ ọrụ gị n'ihi na apụ n'ebe ị na-eme business na ife ị na-ayọ bụ ihe ọma ihe ị na-ayọ bụ nwere onwe ọfọ soro ibe ya lee ise i kwubie ya na mmanya i bido tasa ọ bụ na i nwe symbol of your chi in your house ị tasana ya like me now m tasana chi m n'ebe a now m tasana chi m m tasana mmụọ ndị mụ na fa nọ here atasana m ya m tasakwuena ndị mmụọ ndị mụ na ha nọcha m tasagide mmanya enyena m fa mgbe ị na-enye ha mmanya make sure na o nwe nke fọ ngị nwa ga-aṅụ ị ga-emake sure na ihe ọbụla i nyere mmụọ na i metụrụ ya ọnụ ihe ọbụla ị presentị to mmụọ ọ bụ chi gị o ọ bụ mmụọ ndị gị na fa so make sure na ihe ahụ balụ gị ọnụ i nye mmụọ ife i rilie i nye mmụọ ife i rilie mmụọ na-areject ya maka ọ ihe ị na-eri ka ị ga-enye mmụọ gị ntụ ị fụ kịta ị tasịgo mmụọ gị na fa nọ mana ọ bụrụ na ị ka aṅụ ị ṅụọ the nke fọrọ n'afọ the nke afọ nke ahụ ị tafọ depend na otu i si aṅụ one ọbụla ị ga-aṅụ ị ṅụọ mm-hmm. so ọ bụ na ihe ndị a m gwa gị na ị ga-enwetanwu ya anyone ị nwere weli ya wee hịa mmụọ gị anyone i nwe weli ya wee nyekọta mmụọ ndị gị na fa nọ weli ya wee tụọlụ mmụọ before ị na-apụ n'ụtụtụ ọ ihe a ka m sị ka m lụtụrụ gị aka na nwa nkenke oge tata bụ ụbọchị afịa nkwọ ọmaka meelụ gị ọpụpụ na mbata gị bụrụ ngọzi ị nọ na shop gị ị nọ n'ụlọ ọrụ gị ebe na ebe ị nọ na wee na-enene m asị m ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata ọ ka bụkwa onye nke gị eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe ị ka si anụ onu m bụ ọkija ihiala local government ọ dị na anambra steeti naanị otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp 08186113606 ọmaka meelụ gị ya bịa gazie ije afịa tata ị ga-azụta ife dị mma ije